Igbo ndị ọma ndeewo nụ aka m bụkwa nwanne unu nwanyị Oji Ndidiamaka Chinyere n'ụbọchị nke taa abịara m ka m kọwatara unu ọghọm ahịa dị na amaghị ka esi asụ asụsụ Igbo, anaghị akụziri ụmụaka ka esi ede, agụ, na-asụkwa asụsụ Igbo. Ọ bụghịkwa na ọ sọọsọ naanị ụmụaka, achọpụtakwara m na ọ karịrị akarị ebe ndị ntorobịa anyị nọ. Ọtụtụ n'ime ha amaghị ka esi asụ, ka esi agụ, ka esi ede asụsụ Igbo. Otu n'ime ọghọm ahịa ndị a bụ mgbochi mkparịta ụka nke ndị oyibo bụ ndị bekee ndị ọkachamara kpọrọ communication barrier. Iji maa atụ, ka m kọọrọ unu otu akụkọ mere. Otu ezinụlọ si mba ofesi kpọrọ ụmụaka ha ka ha nọta ezumike n'ala Igbo wee kpọrọ ụmụaka a nọtaruo n'ala Igbo ha nọrọ na-enwe ezumike ha na-enwere obi aṅụrị ihe niile na-aga nke ọma wee ruo otu ụbọchị otu n'ime ụmụaka wee naba n'ime ụlọ na-arahụ ụra ebe ọ na-arahụ ụra nne na nna ha wee sị ka ha kpọrọ ndị ọzọ ka ha jee gwa ndị agbata obi ka ha jee kenee ndị agbata obi sị ndị agbata obi unu ọnọdụ na unu ọ dịkwa mma ha wee jebe hapụ nwatakịrị a na nnukwu nne ha nne nna ha bụ nwaanyị kara nka nọ n'ụlọ wee hapụ ha wee gwa ya na otu n'ime ha dị n'ụra n'ime ụlọ sị na nsogbu adịghị ha wee pụọ jewe ikene ndị agbata obi nwatakịrị a alahụkata n'ụra o wee bụrụ na ekpomọkụ dị n'ime ụlọ ebe nwatakịrị a na-alahụ ụra nwatakịrị wee bilite n'ụra wee na-achọ ụzọ ọ ya-esi gba igwe ntụ oyi nọ n'ime ụlọ ahụ o wee wụ na aka ya erughị etorughị n'ebe edosere ihe eji agba igwe ntụ oyi a o wee pụta n'ezi ebe nne ha ukwu nnukwu nne ha nne nna ya nọ n'ezi na-agba egusi wee na-asụrụ nwaanyị a supiri supiri wee wụ na nwaanyị a anaghị anụ sụpịrị sụpịrị nwatakịrị a amakwaghị na-asụ Igbo ọ sụkata na sụpịrị sụpịrị a ya bụ ihe na-esiri ha naabọ ike o nweghị onye na-aghọta ibe ya nwatakịrị wee naghachikwa azụ ụwa nnukwu nne nne ha ukwu ya na ya nọ n'ụlọ wee chee na ọ nabakwara ije lahụ ụla nọrọ ebe ọ nọ na-agbakwa egusi ọ na-agba O wee wụrụ na nwatakịrị a naghachiri n'azụ ụlọ wee jee bute nnukwute wee bute nnukwu ite mmiri buru nnukwu ite mmiri a nke mbụ were ya bịa wụọ ya n'isi nnukwute akwa nne na nna ya n'isi nnukwute akwa nne na nna ya ji alahụ ụla pụkwa jee gbawakwa mmiri kujukwa ya gbajukwa ya nnukwu ite ahụ butekwa ya ọzọ wee wụọ ya n'etiti akwa nne na nna ya ji alahụ ụla jekwe nke atọ kujuo mmiri butekwa ya wee kwụọ n'ụkwụ akwa akwa wee ṅụwa mmiri ṅụjuo mmiri nwatakịrị a wee bunite onwe ya tụwa n'akwa ahụ jụọ ya oyi nwata wee lahụwa ụla n'akwa lahụ ụla ndị ụmụnne na nne na nna ya jere ije kene ndị agbata obi wee bata o binie n'ụla pụta onye ọbụla nọrọkwa na-eme ihe ọ na-eme emekọrọ emekọrịcha sie nri abalị richaa nri abalị di na nwunye wụ nne na nna ya wụcha ahụ abalị kwado onwe ha ndị na-anakpu ụla ka ha jee dina n'akwa wee jee n'akwa ọ wụrụ na akwa wụ sọ mmiri mmiri na akwa aṅụjuona mmiri ahụ nne na nna ya wee tie wee jụwa sị gịnị na-eme gịnị mere akwa na ihe a awụhụ mamịrị ka a nyụrụ n'elu akwa maka na ọ bụrụ na mamịrị akwa ahụ buru oke ibu nke na ọ ya amịkpọ mamịrị o nweghị onye ya ama na a nyụrụ mamịrị n'elu akwa e wee jụwa ihe merenụ nwatakịrị wee kọwa ka ya na ije si wee mee a jụwa nnukwu nne ha nnukwu nne ha sị na ọ pụtara na-asụrụ ya sụpịrị sụpịrị nnukwu nne ha anaghị anụ sụpịrị sụpịrị ihe ha atawa nnukwu nne ha ụta maka na ọ ha aghọta ọ ha anụ sụpịrị sụpịrị o jeha akwụkwọ ya bụ nne na nna ya wee wụrụ ihe ịgba anya mmiri na nnukwu ihe ọghọm ahịa nyeru ha wee tie mkpu n'oke olu wee bee m makwaara maka ọ wụrụ na ha ma ihe a wụ ihe e kwesịrị igbochi egbochi ha kaara egbochie ma ọ bụrụ na ha kụziere ụmụaka ha ka esi asụ asụsụ Igbo ka esi ede asụsụ Igbo nakwa agụ asụsụ Igbo wee bụrụ ihe ihe anya mmiri na ihe mgbagharị wee nyere ha n'abalị ya Igbo amaka Igbo dị ụtọ asụsụ Igbo dị ụtọ asụsụ Igbo ga-adị biko ọ bụrụ na ị chọrọ ka m kụziere gị ka esi ede na-agụ ma na-asụkwa asụsụ Igbo detere m ozi n'akara ekwentị a ị na-ahụ n'ihe onyonyo a Biko, echefuna ịgbaniri m isi aka gị elu. Biko, tụsaaranụ m ozi a. Tụsawaranụ m ozi a. Tụsaaranụ m ozi a ka o ruo onye ọbụla ntị. Igbo ga-adị. Igbo ga-adị. Ndewonu.